A tɛ fɔ e ma k'e ye muso jugu den ye e ye jɔn ye e ye jɔn ye mago i ka kalabanciya i ka kun dɔn kan i fɛn kelen i y'a mɛn wa e y'a tila ko kɛ barika ta ne ka du in kɔnɔ yan de o kuma in siga t'o la dɛ sabula ne ba ka ɲi e dun muso jugu den o tɛ foyi wolo ni den jugu tɛ ma ko jɔn muso jugu den ee jɔn jugu jɔn jugu ɛɛ Sunjɛ n'i y'a ye n y'i wele ka fara an kan yan baasi tɛ ne ye e ɲininka tiɲɛ tila ko kuma in e ko ne ma ko tiɲɛ tɛ ɔ n ye Zan fɛnɛ ɲininka Zan ko ne ma ko tiɲɛ don ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn n bɛna hakilina kelen min ta sisan n'aw fila bɛɛ wele ka sigi n'aw hakilina ye min ye sa a ye tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ ye sa ka kuma min Bakɔrɔ tiɲɛ na kuma in mɛn tɛmɛ ka sigi nka a tɛ ɲɛ fɔ n ka baraji Awɔ ne yɛrɛ de y'a fɔ ko ka cɛn tila ne yɛrɛ de y'a fɔ Sunjɛ e da kɔnɔ e bɛ sɔn k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛ la ne y'e ɲininka nin du kelen in kɔnɔ e m'a fɔ ne ye ko tiɲɛ tɛ k'e m'a fɔ ne kuma ye fɛn na nin du kelen in kɔnɔ ko Sunjɛ ko ka cɛn tila e y'a gosi ka bɔ ne la ko tiɲɛ tɛ a tɛ nin ye wa Sunjɛ an tɛ nin ko kɛ kɛlɛ koyi bilen tiɲɛ ye fɛn min n'a tiɲɛna o de ye tiɲɛ ye ne b'i deli e de ye ne den ye dɛ nka ne de b'i deli jeli min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ anw ye tagabaga de aw b'a kɛ jeli in kama k'a k'aw bɔkolo kama tiɲɛ tilako kuma ne t'a fɛ k'a mɛn du in kɔnɔ Sunjɛ ne b'i deli de koyi a k'i woloba kama i k'a kɛ ala kama komi i tɛ ne lamɛn jeli min b'aw cɛ i ka ne bɔ a la ha aw ka tiɲɛ ko in to yen Bakɔrɔ o tɛ se ka kɛ dɔ tɛ dulɔ min dɔ k'o ŋanaŋana kan fɔ abada o y'o kuma ye o y'o kuma ye n bɛ cɛn fɔ dɛ n bɛ cɛn fɔ i yɛrɛ bonya ayiwa dɔ tɛ dulɔ min dɔ k'o ŋanaŋana kan fɔ fiyewu anw ye maa saba de ye nin tun ye maa kelen e yɛrɛ k'a jateminɛ dɔrɔn anw bɛ fɛn o fɛn kɛ ale kelen b'a nana masuma de ta k'a dun wa fɛn o fɛn b'an ni cɛn in tilali cɛ dɛ alamisa sebaliya don ni alamisa sera n'o bɔra daminɛ an bɛɛ lajɛlen b'o lakale ɲɔgɔn ye Sunjɛ Sunjɛ Sunjɛ tɛ ne lamɛn de Zan i ye nin fana mɛn ɛɛ eh! a fɔ Maminɛ den ninnu tɛ sabali ma na nin ko in to tan n'a b'u kɔnɔ k'u bɛ kɛ min ye an b'o ye fanga tɛ mɔgɔ la koyi fanga bɛ Ala de la se b'olu ye bi se t'anw ye nka ala de bɛ setigi dɔn a ka d'u ye cogo o cogo u k'a kɛ ten u k'a tila ala bɛ deli ala bɛ sɔn kuma tɛ maninfin ma sunjɛ kodali ka kunu du kɔnɔ yan a ma dogo mɔgɔ si la mago nɔfɛ n'a sɔrɔ o ma kan mun tɛ dɛ u k'a ko yan an bɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ e de ye dɔgɔkɛ ye sunjɛ ma fɛn fɛn k'e la mago nɔfɛ n t'a fɛ k'a kuma mɛn i da a to yen i k'a yira ala la ala ɲɛ bɛ nin bɛɛ la kelen kelen koyi ɛ olu mun da balannen bɛ tiɲɛ ko ma ala de ye ne cɛ ka kalifa minɛ a la tiɲɛ dɔ b'i da bala ma e mun da bala ma ma kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ a bɛ se ka kɛ e ni dan bɛ don min kan ko k'a tiɲɛ ala b'i yɛrɛ ni minɛ o don o se bɛ ala ye nka an tɛ ala deli o la u bɛ mun kɔ u k'a kɛ an k'an sigi an k'a lajɛ se tɛ ne ye dabali tɛ ne ye nka ne ye n ta yira ala la a ka ɲi ta i ye n ka kuma mɛn e hakili ka bɔ ko sunjɛ ko k'a bɛ digi ne na a tɛ digi ne na o e ma sunjɛ ba ye yan mun bɛ ne filɛ nin o t'i da la a tɛ ne fɛ n t'a fɛ k'o mɛn sunjɛ ba mana juguya cogo cogo ne ni sunjɛ ba cɛla n t'a fɛ k'o mɛn i da dɛ i tulo bɛ n ka kuma la kana segin nin fila kan tuguni nka kuma mun b'u da ko cɛn bɛ tila don min ko mago ta bɛ ca n'anw ta ye o kɔni tɛ kɛ fiyewu zan n'a ka d'u ye u ka fɛn in bɛɛ ta n'u tɛna taa ne ye n'u tɛna taa ni ne ye ni ne cɛ ka wɔsi n'a sɛgɛn de don i yɛrɛ n'i ye den dusuma i b'i ta ɲini i yɛrɛ ye koyi u ka taa ni tiɲɛ bɛɛ ye ni min dir'i ma o minɛ ni barika ye ala b'i dɛmɛ o kan ee Zan,

hali sa a ka dumuni kɔrɔlen ee cogo di wa o kɛlen ka don di sini dɔrɔn cɛn bɛ tila n'o ye alamisa ye sunjɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yiriba dun yiriba taara de la ci dɔ tiɲɛ bɛ se ka tila ka sɔrɔ ten ne yɛrɛ b'o ta ɲɛnabɔ sabula ne yɛrɛ bɛ tiɲɛ tilabaa ye ɛɛ bajɛ ta y'a lajɛ ni bajɛ welela a bɛ kɛ seere ye ni mun ni fɛn fɛn bɛ kɛ yan a bɛ k'a ɲɛna ni ne y'e faamu a b'e kɔnɔ k'a fɔ k'anw b'e de namara de wa ne m'o f'i ye o basi tɛ bakɔrɔ eh, an bɛɛ lajɛlen sigilen mun ka don min o sera dɛ an sigilen filɛ o kɛnɛ de kan n tun y'a f'i ye n ka kɔrɔfɔ kɔrɔ la n ko ni ala ye alamisa yira an na tiɲɛ bɛ tila an ye sɛgɛsɛgɛli ni jatebɔw kɛ baganw ni foro ni yiriw kan an tilal'o sɛgɛsɛgɛliw la an ye misi kɔnti o bɛnna misi kɛmɛ ma

kana sira dɔ de karamɔgɔ baasi tɛ ne sinamuso den de kɛlen bɛ ka ɲani siri ka da an kun ne ni n denw ka sababu kɛ tiɲɛ tilako ye tiɲɛ tilala nka a ma tila tilacogo la ale de filɛ nin ka a n'a ba u ta caya n'anw ta ye fitinin min bɛ anw bolo dɛ ka tila ka don ka bɔ k'o kan don o don a bɛ taa fɔ ne denkɛ kɔ n'a m'u ka misi dɔ sonya ka feere a bɛ saga dɔ sonya ka feere walima a bɛ ba dɔ sonya k'o feere wa u ma ka ban yen dɛ dugukolo fana min tilala u ma tila tilacogo la tuguni u tilala k'u ta caya fana ka tɛmɛ anw ta kan ne kɔni nakun tɛ dɔwɛrɛ i ka banajugu jɔ a kan min bɛ se k'a to a bɛ ɲina anw ka baganmisɛnnin n'an bolofɛnw feereli kɔ cogoya min na ani o sonyani kɔ cogoya min na k'a ɲɛ fila minɛ a la ka tila ka lajarabi bana juguba bin a kan a yɛrɛ k'a ta ninnu f'a k'u bɛɛ feere k'u don a ka bana fura la o de ye ne nakun ye i ser'i seyɔrɔ la nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda de ye

Ɛɛ i nakun a bɛ ɲɛnabɔ nka saraka dɔw b'a la f'an k'o kɛ

a bɛ bɔ kaminin fan fila in minɛ n bɛna f'i ɲɛna cogo min na i jija a ka kɛ ten i bɛ taa sira fila bɛn yɔrɔ la i b'i jɔ sira camancɛ la i bɛ kelen fili kɔfɛ ka kelen fili ɲɛfɛ i k'i jija a fila bɛɛ ka ci nka o t'a bannen hɔn na i b'i jilaja mɔgɔ si den kelen ɲɛ kana da nin kan ni e tɛ sabula ni mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ dar'a kan an ye baara jugu fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ segin i ma wa cɛnin ɲɛ bɛ yɛlɛ hali buruju baara jugu in b'a bɛɛ nɔ minɛ i bɛ se ka taa nka i b'i hakili to a la i bɛ baara in kɛ waati min na ni maaw senna sumayara

Ee Zan e tun ma ko daminɛ sisan de ye ko la somakɛ y'a fɔ n ɲɛna ko kelen ko n ma taa n jɔ sira fila bɛn yɔrɔ la n fɔlɔ k'o ci n ɲɛfɛ ka nin ci n tɔn kɔfɛ nin min filɛ nin ye ka taa nin mara fo n ka soju la hun e zan n'i y'a mɛn i bɛ bɔ yan k'i bɛ taa duguba kɔnɔ ko ka t'i cɔgɔ yen ko tu ko dan b'a yɛrɛ ye o y'a sɔrɔ ɲɛ fila de b'i ma ka zan ɲɛ fila nɔrɔ pewu ka kɛ i n'a fɔ kab'a wolola a ma deli ka yeli k'a ɲɛ na fɔlɔ ka bana jugu da zan kan a ka sagaw a ka baw a ka misiw hali alamataw jigi bɛ dugukolo min kan a bɛɛ bɛ feere k'a don zan ka bana na wa a tɛ kɛnɛya a bɛ to faden sagoya de la k'a cɔngɔ ee nin ko wulilen dɛ nin fɔra cogo min na n bɛ taa nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ kɛcogo la aw t'a dɔn k'aw ni muso bɛ ɲɔgɔn na fo nin daminɛ n bɛ nin mara ka ɲɛ sabula somakɛ y'a fɔ n ye k'a gɛlɛya kosɛbɛ ko n kana to zan ɲɛ ka da nin kan abada a dun ɲɛ tɛna d'a kan n bɛ taa nin dogo dogoyɔrɔ la ni n yɛrɛ tɛ maa si t'a yɔrɔ dɔn nin ye e ɲɛ fila ko bannen n'a ma i ba b'i ye u bɛ k'i ba ye o k'a sɔrɔ ɲɛ de b'i bɔ

Ha? Ye bag mini mangai. I e e e e. Hɛrɛ don wa? Mun y'i se ne bagatɔ sama? Ee mako sabali ne b'a la ka n ka sigila de ɲini. E b'a la k'i ka sigila ɲini e ka sigila bɛ sɔrɔ ne barikada la. han muso juguden ala ma baga i ma k'e ɲɛ fiyɛ o ee mako i tɛ sabali he he ne lamɛn fo ala tun y'e laban kɛ ee e ye mun da ne mako kan yan ne ye kuma kɛ tan ne b'a fɔ n ka ala ko tɛ tiɲɛ ye muso juguden Mako. I tigi- a kana magana da a bɔ n na tigɛ sidatɔ ye taa ka bɔ an ka da la i tɛ taa hali bi yan f'i ka sabali f'i k'a dɔn k'a fɔ ko n m'a dabɔ a kama bɛɛ y'i kun nka bɛɛ b'i laban dɔn ala ma baga k'i ɲɛ minɛ i la hali a kun k'i sen fara mɔgɔ jeliman bɔ bilali ee ala nin fɛn in ka di dɛ a ɲɛ fiyɛnna ala ka to faga don a ba la Uy, juta ka mga duwa na! Mako, ni jamu sa mi jalo di kari sisan. Ki. Kasa tɛmɛ na kɔnɔ yɔrɔ kan. Sani k'a fɔ k'i bɛ ne ɲɔmɔgɔden kari kɛ. Sani mɔgɔw ka se ne fana bɛ e ɲɔmɔgɔden kari ka bɔ i la. Mako, aw ma foyi y'a la fɔlɔ e b'a laban i b'o dɔn ishalahu o bɛ kɛ namara de yan baarajugukɛla kɛ o ka baarajugu bɛ segin a denw de ma o awo i ba y'a dɔn ko nɛgɛ ma o

N b'a ta ka da kala bɔ a la. Ɛɛ kabini a ɲɛ ma minɛ, e jogo de y'i den ɲɛ minɛ koyi, sabula i man ɲi, i ŋaniya man ɲi, i fin bɛ cogo min kɛ, i dusukun bɛ ten de, e e de taara baara jugu in kɛ ko walasa anw de koyi, ka Ala ma sɔn i ta ma de, a y'a k'i den ye, n y'a jira Ala la, a jira o la, Mago, o y'a tigi ye, Mago, i man kɛnɛ wa? Ala min ye nin kɛ nin na, ko Ala kelen bɛ se k'e ɲɛ fiyɛ, o tɛ ne ka kɛ ye, ee ka baga ne ma, Ma f'i k'a dɔn ko jɔn tɛ sini dɔn i k'a dɔn ko jɔn b'a jujɔn dɔn a t'a laban dɔn ne ka ala deli tun tɛ ne den ka kɛ mɔgɔ ye nka fɛn kelen min ye nin kɛ ne den na ne t'a dɔn ni jɔn don koyi ne y'a jira ala la

nka ne ye ala mɛ ne min mɛrɛ ba ye nin dɛ ka ni tigɛ ɲɛgɛn ɲɛgɛn ne ɲɛkɔrɔ nɔ tɛ n bɛ pogo kɔnɔ wɔɔrɔ don i n'i den na san san san Magu. magu ne ye awɔ kun dɔ dɛrɛ e ka to yen maa cɛ nin bɛ den kari ka bɔ a la e n'o kari k'i sigilen to sɛsi nin kɔnɔ ye e mun de ta bi magu fa de b'i la magu e bɛ pogo don ne la e ɲɛ fiyen den t'i da bɔ ne ka kuma la e ma foyi y'a la fɔlɔ ee ala aw aw teri ala ɲɛ bɛ nin fɛnɛ la dɛ Ne y'a jira ala ko ko ee ala ala ɲɛ b'e kelen de la ni ala ɲɛ b'e la i den ɲɛ bɛ fiyɛ wa ala ɲɛ b'aw de la du in kɔnɔ yan koyi ne bɛ k'i to yen siranɲɛ tɛ dɛ a tɛ ne n'i cɛ i ba min y'i wolo a bɛ ne n'o de cɛ wa i k'a bil'i kun na hali ni ne t'i ba ne sir'i fa kɔfɛ

Maku. Eh, Maku. Ito sa mali. Eh. Ala. Ala e bɛ ɲini fan bɛɛ fɛ. Ni kojugukɛlaw y'e deli i b'o jaabi ni koɲumankɛlaw y'e deli i b'o jaabi ala n y'i deli dɛ ka nin kɛbaga bɛ ala ka da n ma tile ni su dɔ o ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ bolonɔ don Ala ne y'i deli i ka kɛnɛya ee eh! ne ba ye muɲu ni sabali min kɛ furu la min bɛ fɔ n tulo kɔrɔ don o don n'o ye tiɲɛ ye ala n b'i deli i ka sɔn ɲɛ na Jonu Jonu ee eh, zan ha e eh, ko ko maa bolonɔ ye tan ye de danfɛn jugu n'i y'a dan n'a ma falen i ɲɛna a bɛ falen i denw ɲɛna dɛ aa nka ala y'e ta in falen i yɛrɛ ɲɛna o t'o ko tɔ ɲalen sa e sago kun ye min ye o ma kɛ koyi e sago tun ye ne dafirili de ye n kɔnɔ kan pi nka ala y'i dafiri i tɔn kan pa ɔhɔ ɛɛ e ka bani n'i ka sagani ninnu an'i ka misiniw i n'u bɛɛ lajɛlen feere ka nin fura ɲini o tɛna se ka nin furakɛ koyi nin ye sayabana de y'i la kɔlɔnjugu yiri aa o bɛ kari a yɛrɛ de kɔnɔ

wala n y'a ɲini ala fɛ ala ka n ɲɛ yɛlɛ n y'a lamɛn min bɛ awɔ ee eh! ala e bɛ ɲini fan bɛɛ fɛ ni kojugukɛlaw y'e ɲini i b'o jaabi ni ɲumankɛlaw y'e ɲini i b'o jaabi ala n y'i deli sukori dusɛjɛ cɛ la k'an kɛ b'a fɔ maya su ni tile dɔw bɛ ɲɔgɔn na ala n'a y'a sɔrɔ ko e yɛrɛ ka kɛ de don ntije la kɛ ni maa bolonɔ don ala n y'a deli ka n ɲɛ kɛnɛya i ka sɔn n ye ne ba ye muɲu ni sabali min kɛ furu kɔnɔ k'o bɛ fɔ ne tulo kɔrɔ don o don n'o ye tiɲɛ ye ala i ka sɔn n ye ne ka sigira mɛmi ni min ye sugu la musokɔrɔba ɔ k'a tɛ sigi ko ka ne bara ayi ne mun k'i la hɔ payi zan i ye musokɔrɔba min ye sugu la dɛ o y'i ba de ye ale taara sigi somakɛ fɛ yen ko k'anw ɲɛɲini walasa k'anw ta tiɲɛ a bɛ baara jugukɛla hakili la ko ala ɲinanen bɛ ale kɔ ni o baara jugu de seginnen filɛ e ma n'i ye danfɛn jugu dan n'a ma falen i ɲɛna kɛ a bɛ falen i kɔ ɲɛna ɛɛ bayini i tɛ sabali ayi kan'i yɛrɛ tɔɔrɔ k'a fɔ bayini bilen koyi kabi tiɲɛ tilala e bɔra ne denya la a fɔ ko maminɛ b'i laminɛ Bayini sabali f'i k'a dɔn k'a fɔ ko ne ye den de ye ni e banna ne la ne tɛ ban e la sabu ne fa muso ye e ye dɛ e yɛrɛ ye kuma ban ka ban i fa muso de ye ne ye nka i ba tɛ ne ye dɛ n'e ba tun ye ne ye i ba tun tɛ taa sigi somaw kɔrɔ ko ka dabali jugu kɛ ne ni n denw na a tun tɛ t'o kɛ o ala de y'aw malo ne ye o sabula ne kɔnɔ de jɛlen don aw ye jugu sago ninnu bayini ne ba tɛ kojugukɛla ye kabini ala ka ne ba dan a ma deli ka kojugu kɛ mɔgɔ la a b'i bolo yen ee an y'a jira ala la fo n'a y'a sɔrɔ an ye kojugu kɛ mɔgɔ la n'o sɛgɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen don ala ka tiɲɛ bange n kɔrɔ i ɲɛji cɛ a bɛɛ bɛ ban diɲɛ ko foyi tɛ yen o ban don t'a la i ɲɛji cɛ N dɔgɔ ni n y'a f'i ye kalo fila ne sigilen tɛ nin den ka ko la n y'a ɲɛɲini kɔrɔn k'a ɲɛɲini tilebin n ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la i mana taa mɔgɔ o mɔgɔ fɛ yen bɛɛ ko ko bolo nɔ ee n dɔgɔ n ma mɔgɔ baara mɔgɔ bɛ bila n na mun na ne ma se mɔgɔ si ma e n'a fɔra n jigi dennin kelen ne b'a kɛ cogo di n kɔrɔ i da de n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ nɔ don a bɛ ban i y'a mɛn an ka ko bɛɛ to ala bolo ala de ka ɲi dɛ an ka ko bɛɛ to ala i da de ka den wolo ka bɔ a bo n'a sugunɛ la ka n'o s'a nafa sɔrɔ tuma ma k'o ɲɛ minɛ a la ee n dɔgɔ ni limaniya tɛ a man nɔgɔn dɛ ne bɛ su kasi ne bɛ tile kasi ne bɛ nin fɔ cogo di hmm? ladonbaga t'a ka misiw la han ladonbaga t'a ka sagaw la a ka baw bɛ yen foro bɛ yen n kɔrɔ ne tɛ se k'o bɛɛ kɛ i se k'o kɛ mɛ an kana sigi tan dɛ ne b'a dɔn nin ko in gansan tɛ Nin ye mɔgɔ bolo nɔ ye dɛ n kɔrɔ kabini nin ciyɛnko in daminɛna i dɔgɔmuso ma sigi dɛ an ka wuli an ka nin ko in ɲɛɲini an kana nin ko in to tan dɛ n kɔni bɛ min f'i ɲɛna o y'o ye ni ne bagara mɔgɔ ma n b'o fɔ

ne bɛ siran ɲɛ denmuso somɔgɔw baasi baasi karamɔgɔ mhm. n'i y'a ye n ser'i fɛ yan baasi tɛ mhm. ala k'an kisi baasi n denkɛ nin ka ko don mhm. ne bɔra dumuni la tilegan fɛ a y'a sɔrɔ n den bɔtɔ don foro la n nan'a sɔrɔ a ɲɛ in a bɛ k'a ɲɛ tereke ko fɛn dɔ binn'a la ne yɛrɛ ko fɛn dɔ binn'a la k'a ka taa da n'a wulila k'a bɛ tɛmɛ nka o kɛra ne den ɲɛ fiyenen ye fosi tun tɛ ne den na dɛ kamalen kɔrɔ yɛrɛ don a sera muso furu kuma ye ɲɛ in fiyera nin y'a kalo fila ni dɔɔnin ye sa ne ye kɔrɔn yaala ka tilebi yaala n ma ɲɛ sɔrɔ den ka ko la ɔ n y'i ko mɛn sa n ye tɔgɔma ka na s'i ma yan k'an jigi kɛ ala ye k'an jigi kɛ kira ye k'an jigi k'i ye i k'an dɛmɛ n den ɲɛ ka se ka yɛlɛ ka bɔ nin maɲumanko la eh, n denmuso ayiwa baasi tɛ eh, komi i yɛrɛ wulila ka se n ma ɔ an na lajɛliw kɛ eh, n'olu ye min fɔ an ye an n'o ɲɛf'i ɲɛna

denmuso i den ka bana n y'a kun dɔn i sinamuso de kɛlen bɛ ka i denkɛ baara awɔ ne sinamuso kosɛbɛ kɛlen bɛ k'i denkɛ baara sɛfan de la sɛfan kelen kelen kɛlen bɛ k'a baara sɛfan dogolen don soju la walasa i denkɛ ɲɛ ka furakɛ ah. fo i ɲɛ ka da o sɛfan in de kan eh, karamɔgɔ ne dun bɛna o sɛfan ye cogo di an denmuso i jilaja sɛfan in dogolen bɛ fo soju de la nka saraka b'a la o saraka dun ye mun ye diɲɛ yiri fɔlɔ ye kunjɛ de ye i bɛ kunjɛ kuru saba ɲini mm. i b'a tobi

sira b'i bolo bi mɔgɔw ka juguya kɔni n y'a f'i ye fɔ cogo min na n'i y'a kɛ ten ni ala sɔnna i denkɛ ɲɛ bɛ yɛlɛ